A platform for the Investigator magazine abwerano ndi final report. Final report imeneyo ikukhuza ndi chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Nde potsatira ndithu kuti iwowo akuti anatumiza atolankhani kuzungulira ndithu dziko lonse la Malawi kupita pa polling centre ina iliyonse imene anthu anakaponya chisankho. Nde pamenepo akuti amatenga data imene a zipani. komanso ma observers asainirana pamenepo kuti wakuti wapeza mavoti mwakuti ndiye kuti zimenezozo ndi zimene amatenga ndiye anaphatiza data yonse kuchoka ku Malawi ku ma polling centre ena aliwonse ndiye potengera ndi data imeneyo akunena zonena kuti anthu onse amene anaponya mavoti ndiye kutino analipo 4.8 million, 4,800,000 ndi amene ndithu anaponya voti Nde pa mavoti amenewo akuti a chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a Arthur Peter Munthalika ndi amene apambana potengera ndi mmene akufotokozera amenewa akuti iwowo ndithu apeza mavoti okwana 2.8 million kapena kuti 2,800,000 ndi mavoti ndithu amene a dpp apeza imene ikuimira 58 peresenti, zikutanthauza zonena kuti pa anthu 100 ena aliwonse nde kuti anthu 58 pa chisankho chimenecho ndi amene amasankha chipani cha dpp mosogozedwa ndi a Peter Munthalika. Pambuyo pake nde kuti pali a chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi a Dr Lazarus Chakwera Chifukwa iwo akuti apeza ndithu mavoti okwana 1,700,000 kapena kuti 1.7 million ndimene ndithu zayendera zimene zikuyimira 33.5% nde lipoti limeneli likukambaso nkhani yokhuza ndi aphungu anyumba yamalamulo akuti kumbali ya zipani nde tikukhulupira kuti kunali zipani zambiri zimene zimapikisana pachisankho chimenechi akuti amene asogola amene apeza aphungu ochuluka Ndiye kuti ndi achipani chimenechi cha dpp. Komano akatenga ku madera a aphungu onse amene ali ku Malawi ndiye tikukhulupirira kuti alipo kaya ndi 100 chakuti ngati sali 200 chakuti. Ndiye kuti madera a aphungu amenewowo amene ndithu apambana amene ali aphungu ochuluka ndiye kuti ndi oyima paokha a independent ndi amene ndithu ali ochuluka. Koma kumbali ya zipani ndiye kuti a chipani cha dpp ndi amene ndithu ali ndi aphungu ambiri. Komano akufotokozeranso kunena zonena kuti akuti madera omwe atsala kuti akhale ndi data yake maka yokhudza ndi aphungu a nyumba ya malamulo ndekuti ndi madera 11 ndikuti ma constituency 11 ndikumene ndithu kwatsalira kuti akhale ndi data ya aphungu a nyumba ya malamulo. Nde anapitiliza maka kufotokoza kunena zonena kuti akuti a Peter Munthalika ndekuti achita bwino kwambiri kuchigawo chakumwera ndikumene ndithu apeza ma vote ochuluka nde tikhulupilira kuti mbuyomu mene ankapanga publish data yawo chifukwa amenewa sikuyamba mbuyomuso ife tinabwera ndi nkhani imene imafotokozeraso za report imene anapeza imene ndithu inali projection nde ankakamba zonena kuti iwo ndithu anapeza ma vote okwana 900 chakuti thousand ndimene ankafotokozera pa report imeneyo komano apapa akungofotokoza zonena kuti apeza ndithu ma vote ochuluka ku chigawo chakummwera pambuyo pawo ndekutino pakubwera a Mcp mosogozedwa ndi a Lazarus Chakwera ndi amene ndithu ali pambuyo ku chigawo chimene chakumwera. Sono pa chigawo chapakati ndiye kuti a chipani cha Malawi Congress Party ndi pamene ndithu akusogola monga tidziwa zoti central region ndi stronghold ya chipani chimene cha mcp. Komabe ngakhale zili chonchi a Peter Mutharika anakwanisaso ndithu kupeza mavoti ochuluka maka ndithu pa chigawo chimene chapakati chifukwa akukamba zonena kuti Kunkhotakota nkumene ndithu a Peter Mutharika anapezanso mavoti ochuluka kubweranso ku boma la Salima, aah ndekuti ku Lilongwe City komanso ku Kasungu ndikumene ndithu a Peter Mutharika ndi chipani chawo cha dpp anapezanso ndithu mavoti ochuluka zimene ndithu zawonjezera mwayi wa a Peter Mutharika kuti achite bwino pa chisankho chimenechi. Ndeno kumbali ya aphungu amene ndithu zipani apeza, zipani zimene chifukwa potengera ndi data imene apanga publish, akupanga target ndithu zipani ziwiri zimenezi, zimene ndi za dpp komanso mcp, nde akuti potengera aphungu amene ndithu zipani zimenezi zapeza m'madera, ndekuti a dpp apanga dominate pa central region chifukwa ndekuti iwo ndithu apezapo aphungu angapo chifukwa kuti ku boma la kasungu a dpp apezako ndithu aphungu a nyumba ya malamulo ku salima apezakonso ndithu aphungu a nyumba ya malamulo kuzapita ndithu ku lilongwe nde tikutsatira bwino kuti a alfred gangata amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo chapakati apambana pa chisankho chimenechi ndikuti ndi mmodzi mwa aphungu a nyumba ya malamulo amene ndithu chipani cha dpp chapeza nde paja kuli enanso amene ndithu dpp yapeza pa chisankho chimenechi ndeno kumbali ya chipani cha malawi congress party aphungu amenewo ndekuti ku chigawo cha ku eastern region ndi kumene ndithu apeza phungu mmodzi akuti amenewa ndi a stephen gerald amenewa ndikuti ndi aku makanjira uko Ndamene ndithu chipani cha makongresi chapeza pa chisankho chimenechi ngati phungu wa nyumba ya malamulo ndiye paja potsatira malamulo a bungwe la Malawi Electoral Commission ndamene ndithu amabwera kuzalengeza zosatira za chisankho zimenezo amene ali ndi mandate yolengeza kuti pa chisankho chimenechi apambana ndi akuti akuti Komano amenewa ndithu abwera ndi report imeneyi ndiye akupanga acknowledge kuti a mec ndi amene ndithu amabwera kudzaulutsa zotsatira zimenezi. Komano akufotokozanso kuti ma media houses ena kapena nyumba zoulutsa mawu zina ndekuti zili ndi data ngati imeneyi yotsimikiza kuti a Peter Mutharika ndi amene ndithu apambana pa chisankho chimenechi. Ndiye monga takamba kale kuti m'mbuyomu ndithu amenewa a The Investigator Magazine anapanga publish data yonse yokhuzana ndi research imene anapanga, ma projections awo ndi zina zotero, nde amakamba zoona kuti apapa sana pa report yi sanapange attach ma details amenewo chifukwa kuti anafotokoza kale ndeno ma details amene ma projection amene anapanga publish nthawi imeneyoyo Ndi data imene atolera panopa ndiye kuti zikupanga match kusonyeza kuti information imene ankapereka nthawi imeneyo ndi yolondola, zikugwirizana ndi information ndithu imene ili pa ground imene ndithu asimikizira pakadali panopa. Tsono pamenepa aliyense ndithu wazimvera, tazimvera tokha pamenepa mmene ndithu zinthu zake zayendera amenewa azasimikiza kuti a dpp apambana pa chisankho chimenechi nde ena azibwela ndi ma data awo a fake kumatani kumatani tikukhulupila kuti ambiri tikusatila bwino maka nkhani zimene ndithu zikuzungulira zosonyeza kuti ena ake ndithu akuyesesa kuti apange tamper ma figures komano chilungamo nchonena kuti ma electoral observers, ma media houses komanso ma electoral stakeholders. Ali ndi genuine data nde kaya muzitani kaya muzitani koma chilungamo chonakuti kaya muzipanga twist ma figures chani komano chilungamo ndichimenecho choti anthu ndithu data alinayo nde if you try anything nde kuti muyembekeze zoona kuti kuzakhala ndithu ma objections ochuluka. Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi? Pamene tikunena zoti a dpp motsogozedwa ndi a Arthur Peter Mutharika apambana pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 maka potengera ndithu ndi lipoti limene labwera ndi a The Investigator Magazine pomwe ndithu pambuyo pake pakubwera a Lazarus Chakwera ndi mavoti okwana 1.7 miliyoni pamene amenewa a dpp apeza mavoti okwana 2.8 miliyoni. Ngati muli ndi maganizo amenewo mutha kutifotokozera ku comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo a anzathu. Tisaiwale kupanga like video imeneyi komanso kupanga subscribe channel chimenechi cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kukupezani mosavuta.